Salude e benevènnios a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cosa chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consiza carchi libru 'e lèghere. Belle a totus, nos agradat a abbaidare filmis pesso, oindie cun sas piattaformas, sos telefoneddos, s'internet, est diventadu fintzas meda prus fatzile a los agatare e a los iscarrigare e pro cussu su bonu tenimus una cultura de filmi prus manna de sa 'e sos manneddos nostros chi mancari aian connotu su cinema però aian castiadu prus pagu cosa de nois. o de sa generazione mea, namus. A totu nos piaghet a intender contos e a los biere galu menzus. In custa puntada mi fatzo una resonada cun Tore Cubeddu, seneghesu, regista, sceneggiadore, produtore cinematograficu e televisivu, presentadore e iscritore sardu. Si est a contare totu su chi at acudidu a fagher Tore Cubeddu non bastan tres o batto puntadas, ca est fintzas fundadore de My Culture Plus, chi est sa prima distributzione internatzionale de su cìnema de sas limbas de minoria, est fintzas fundadore de Eja TV e de Ràdio Televisione Sarda, sa prima televisione totu in sardu, e est fintzas fundadore de una domo de produtzione chi si narat Terra de Punt. In custa puntada faghimus una panoràmica istòrica de su cìnema, però Tore nos contat fintzas ite bolet nàrrere a fàghere unu filme

E duncas, bene benniu a s'ospite de custa puntada, Tore Cubeddu, ite parimus Tò? Dai bene, bene, currende comente sempre, però naraus ca andaus ai 'e istare bene. Eia, so cuntentu chi as atzetadu de bennere a custu podcast a rispondere a sas preguntas meas. Sa prima pregunta chi ti cherzo faghere est si nd'as gana, contanos unu pagu s'istoria de su cinema e de sa televisione, e comintzende dae inue cheres tue, eh, no, no ti ponzo limites. De cussu chi pertocat a mimmi o in generale in s'universu? Eh, ite preferis tue? Eh? Dia narre prus in generale, e poi si cheres tue serrala prus a supra a sos argomentos tuos.
Bah, storia de su cinema, a parte partidi, si cheres ddu ponzo in relazione unu pagu cun sa Sardigna, ca poi custa est, nois abbaidaus su mundu de inoghe. E, e una cosa curiosa est chi a pustis de chi su, su, in su 1895 sos Far del Lumiere ant comintzau a, eh, po sa prima borta a, a proiettare film in Parigi, eh, pagos annus a pustis mm, aiant zai fattu fintzas a filmaus in Sardigna, aiant mandau Felicetti a fare eh, sa cavalcada de Sassari, eh, aiant fattu filmaus eh, in su 1900 propriu de su re Umberto I, chi poi aiant mortu, e chi innoga in Casteddu, e custos filmados sunt fintzas isperdios. E naraus ca s'istòria de su cìnema poi s'est evòlvia in medas àteras inventziones peri su mundu, però in Sardigna est illòmpiu de abereu in forma cinematogràfica sa primu borta imperande quindi sos giassos sardos, cun unu film chi teniat a protagonista Maria Jacobini, Cainà si narat, de su millinoighentus e bintiduos, unu bellu film mudu cun un'istòria chi teniat fintzas riferimentos a Grazia Deledda, chi poi po medas annos est istètiu pagu su puntu de riferimentu de s'istòria de su cinema, de su cinema in Sardigna. Nau custu poi de film in Sardigna nd'ant fatu medas, e meda bortas sa Sardigna est stètia unu pagu macchietta, no? est stètia fintzas una colonizzazione culturale eh, in custu sensu. Però naraus ca eh, su, su cinema in Sardigna po comente s'est evòlviu, s'est evòlviu a partiri de sos annos 90, cioè de sighidu a cussa chi Goffredo Fofi at tzirriadu la nouvelle vague del cinema sardo, cioè sa nàschida de una generatzione de autores e registas chi, est, chi at ischipiu comintzai a contai sa Sardigna a manera unu pagu diferenti, seus allegande de Gianfranco Cabiddu, Figlio di Bakunin, de Enrico Pau Pesi leggeri, Arcipelaghi de Giovanni Columbu, eh, Tutto torna de Enrico Pitzianti, Ballo a tre passi de Salvatore Mereu, eccetera, eccetera. Fintzas a, a illòmpede, a sos annos de oe, eh, inue seus passaus de fare de duos o tre film a s'anno, eh, a nde fare zai zai 20, 20 chimbi a s'anno, e in prus cun sa presèntzia de medas produtziones chi ndi lompent de foras. Po cantu pertocat sa televisione, imbetzes, naraus ca deu essende unu produtore cinematogràficu e televisivu apu cricau de intrai in su mundu de sa televisione, deu apu cumintzau a triballai in su duamila e bator in televisione ma eh, dae, de, de su 2004 in pagu prus de 20 annos est cambiadu totu, est cambiada sa tecnologia, seus passados de s'analogico a su digitale, seus passados da su digitale terrestre e sa, duos annos a como a su refarming de sas antennas e poi como est intrande su 5G e est cambiadu unu pagu totu. totu tecnologicamente, custu podet esser una opportunidade manna eh, ma fintzas su freu, no? poi a sa fine sa globalizzazione si chi papat a totu, però de, grazie a su refarming noi seus stetius in gradu de fàere su primu canale 24 oras in limba sarda chi est Radio Televisione Sarda e a oe fait 24 oras a sa dia trasmissiones de dònnia zenia in limba sarda, unu canale chi fortzis diat merescher unu pagu prus de atentzione fintzas de sas istitutziones, ma chi oi como campat e, gratzias a Deus, pentzo chi fetzat unu bellu servìtziu in in Sardigna. E certu, ti torro gràssias pro custa istèrrida e sa presentada chi amus chistionadu de totu sas cosas chi as fatu, de sos canales chi as in inue as traballadu, ma fintzas de filmis chi as fatu e as traballadu fintzas cun registas importantes. Una curiosidade chi tenio, ti cherio preguntare est, contanos si resessis, e cheres si nd'as gana, in carchi in pagos minutos Contanos comente si faghet unu filme, dae su cominzu a sa fine, e ite sun sas cosas prus gherrosas. Bè, inoghe potzo allegai de medas puntos de vista poita deo so nàschidu comente autore, poi so diventadu produtore e oi como tenzo fintzas una sociedade de distribuzione cinematografica e naraus ca nois si narat semper ca si partit de su de sa pagina bianca de candu un autore de unu idea po un film de cussu chi si narat concept no pagas rigas chi contant una istoria chi tenet unu potentziale narrativu poi de ingunis certu eh, si passat nareus s'andala artistica e s'andala de produtzione sunt duas andalas diferentes no dae su soggetto chi est sa fabula de su film in chimbe ses paginas su trattamento 40 pàginas chi contant s'istòria fintzas cun sas eh, intersetziones temporales, quindi cun s'intreccio, eh, fintzas a lòmpere a s'isceneggiadura, no, chi si narat adiasi, adiasi poita est dividida in, in iscenas, s'isceneggiadura est un'istrumentu chi serbit po fàghere chi srebit po fàere su film no est eh, s'esitu de su triballu, ma est propriu un'istrumentu chi srebit a su regista, al direttore de fotografia e a totu sa, sa produzione po, po cumprendere intantu cantu podet costai su film. No, un film ambientau in su 1800 cun eh, attore Mel Gibson non costa comente un film fattu cun protagonista Tore Cubeddu a die de oe si cumprendent medas cosas lezende s'iscenegiadura. Eh, de su puntu de vista produtivu, eh, su percursu est u' pagu prus complicau, poita de su momentu chi po narrer a nois si, si lompet u' idea, nois incuminzaus a triballai, intantu po agatai su inai, eh, feus bandus, cuncursus, chircaus de, de agatai su inai fintzas cun coprodutzionis internatzionales, po, po narrer, nois teneus como in produtzioni unu film chi si narat Il viaggiatore riluttante, chi est s'istòria de eh, Max Leopold Wagner, cussu chi at ischirtu no? Sa, su ditzionàriu etimològicu de su sardu, e teneus una coprodutzione italo Germa, Italia Germania Svizzera, quindi intras in unu mundu chi est prus de industriale, fatu de cuntratos e de e Eurimage, Comunità Europea,

piataformas o a sas televisiones, quindi naraus ca eh, su cinema est un'arte e ua sa parte prus artistica intrat in cuntatu sempre zai de subitu cun sa parte prus industriale, economica e non ndi podit fagher a mancu, cioè dònnia produtzione cinematografica ponit imparis custa duas cosas e, e quindi dònnia 'orta chi si fait unu film eh, sa parte, naraus, imprenditoriale, gestionale, eh, est fondamentale po chi su film si fetzet, no est comente iscriere un libro in domo, si ddu fait comente ddi praghet e podet immaginai su chi cheret, si in un'iscenigiadura ddu est ischirtu ca eh, un'ainu si pesat a bollai, poi tocat a agatai sa manera po ddu fai e cussa cosa costat, quindi dogna idea e dogna ispuntu dramaturgicu tenet Una conseguèntzia in àmbito imprenditoriale, produtivo, econòmico e, e poscas distributivo.
Andat bene. E tue as traballadu in ambos logos, no? in su tzìnema e in sa televisione. Non isco si bi nd'at unu chi t'agradat de prus. si t'agradat prus su tzìnema, o si t'agradat prus sa televisione, e e po ite, cale sunt sas diferèntzias chi magari t'ant zutu a seperare prus sa televisione, chi tue chi como ses tenes unu canale come comente fis nende chi est vintibattor oras in limba sarda, o si mancari tue preferis prus su tzìnema podende seperare e po ite. Beh, sunt duos mundos meda diferentes, sa televisione po comente eh, sos giornales in paperi sunt prus usa e getta, no? sas cosas chi fais in televisione sunt bistas oe e imentigadas cras. E invece su cinema, naraus, est unu zogu diferente. Una produzione cinematografica tenet una vida prus longa e, e s'impattu culturale fondamentale chi, no, chi, tenet, chi tenet su cinema. In custu momentu nois seus fende unu film suba de cussos chi chircant su corallu in In s'Alighera, su film est una coprodutzione cun Bronx Film de Nàpoli, poita medas benint de Torre del Greco, seus ponende in mesu sa regione Sicìlia, sa Bretagna, eccètera. Seus faendi unu film chi si narat De Gonare, asuba de su pitore, iscultore Salvatore De Gonare, Salvatore Sechi De Gonare, chi est una produtzione internatzionale etotu, cun una distributzione inglese, eccètera. seus faende unu film chi si narat The Inventor, chi est una coprodutzione Sardegna-Sicilia, finanziadu da sa Regione Sicilia, da sa Regione Liguria. Su cinema ti zat s'oportunidade de ti misurai cun d'unu mundu meda prus mannu. Sa televisione, naraus, eh, est su pane de dònnia dia, nois seus un'azienda de produtzione chi fait ambas duas sas cosas, seus una bintia de personas, e quindi candu sa televisione est cussu chi feus eh, a fitianu no? e su cinema inveces est sa prospettiva chi fait cresche finzas s'istanding de s'azienda custa est unu pagu sa, sa chistione e un'altera cosa chi ti, chi ti cheria preguntare chi est differente unu pagu e mancari est unu pagu prus personale Tue traballas in su cinema e giustamente eh, ses nande cale est s'importu, s'importàntzia de su cinema, eh, ma puru cale sunt sas cosas regherrosas, no? Sas dificoltades chi, chi unu acatat si si ponet a fagher cinema. Però podende seberare tue, no? Cioè, faghende unu pagu a unu bisu chi tenes tue e mancari si podias puru fagher unu remake de unu filmi, cale est unu filmi chi tue dias cherrer torrare a fagher?

Ovviamente brullande, però ma mancu tantu, m'iat a praghere de aberu. E invetzes si eu potzu fagher su remake de unu film, ieu fatu Primavera di granito, subitu, subitu, pro divertimentu, poita seus sempre documentarios e cosas serias, tocat a fagher calchi cagada, tocat a dda fagher. E no est unu film chi connoschent totus, mancari, ma eo no l'apo mai intesu, ite filmi est?

Est stètiu unu film naraus de cussus oe ndi podeus unu pagu arriet, pagu trash, low budget, no? Ma candu est stètiu candu est bessiu a sa fini 'e sos annos noranta est stètiu iscandullosu poita sa Regione iat investidu dughentus milliones po fai custu film e che naraus tenit ingenuidades chi faint meda arriet, però s'idea de faghere Primavera in Granito 2 est interessante, no, in beridade si eus si eus potziu faghere unu film tenende su budget e pigadu de su libru meu Cisaus, est unu disizu chi tenzo de meda tempus, poita eh, contat s'istòria de sa generatzione mia, de sos chi teniant prus chi mancu bint'annos in sos annos 90. E est una generatzione pagu contada, invece est una generatzione chi in Sardigna est meda importante, poita est sa generatzione, sa prima generatzione chi at potziu studiai unu pagu in massa, no? Eh, sa prima generatzione chi, ha, chi at, est, est sa generatzione de rugradis in, intames de sa, de, sa generatzione de babos nostros, cun paga tecnologia, a triballos meda manuales, e sa prima generatzione chi atobiat a sa tecnologia. No, nois cando sunt lompidos sos primos telefoninos teniaus bint'annos, eh, seus stetidos sos primos a imperai internet in massa a sa fine de sos annos 90, cioè una generatzione pagu contada e quindi podende seberare mi iat a praghere a bogai de su romanzu chi apo publicau calincun'annu a como cun Transeuropa Edizioni.
Bella custa cosa e bella puru, bellu puru s'arresonu pro sa generatzione tua ca b'at puru un'ateru romanzu chi est Riu Mannu de Micheli Ladu chi est fintzas issu unu de sos ospites de custu podcast in d-una àtera puntada chi pertocat a custa generatzione etotu, ca azis sa matessi edade, podimus nàrrere, tue e Micheli. Ascurta, fis chistionende de colare dae unu libru a unu filmi. Deo mi so interessadu de custa cosa ca apo fatu una tesi subra sos filmis irlandesos leados dae sos romanzos de Roddy Doyle, eh, tipu The Commitments, chi est unu, forsi su prus famosu de totus. Ite preferis tue, si, est, si ses traballende, namus, po isterrere un'isceneggiadura, no? preferis a l'isterrere dae zero, comente fis nande, pagina bianca, o a tenere unu romanzu azudat, si pensamus fintzas a, a Godfather, est leadu dae unu romanzu de, de Mario Puzo, no? e nd'est bessidu unu film istoricu sensatzionale. Tue ite preferis? Ma non, non tenzo una preferentzia. Certu, eh, su fattu est ti, ti capitat de prus de portai in manu su libru chi de poi ti paret ti, ti paret de, de ddu bier de su film, no? Naras, ah, custu iat a esser bellu trasformau. Poi tocat a narrer una cosa, non semper candu pigas in manu su romanzu e ti immaginas su film, poi su film e bessit comente su romanzu o tenet sa matessi fortza e quindi a bortas cando pentzas un'idea chi est zai pentzada pro essere unu film mancai est prus facili no poita zai ti immaginas cioè deo cando fatzo finzas laboratorios de sceneggiadura eh, naro sempre eh, immaginas, ego parto de su fattu chi teneus custu, custa cifra de dinai de spendere e chi su film depet essere fattu in d'unu logu prus chi in unu àteru, cioè si deo ti naru s'istòria est ambientada in su milleotoghentos e chimbanta in Ollolai t'agatas ananti de milli problemas poita depes torrai sa 'idda a su milleotoghentos a su millenoghentos e otanta, depis agatai sas machinas, depis agatai sas istimentas Quindi candu iscries zai pentzandi a su film, zai immaginandi de su film, mancai custas cosas, custus problemas ti ddus ponis subitu e, e mancai una de is cosas chi non teneus su dinai po fai custa istoria chi est bella meda in su in su millinoghentosotanta dda trantzeus a su dumilabintichimbi ca est prus facili non depeus torrai a a fregai sa idda de zero o agatai machinas, bistimentas, taglius de pillus e manifestos e spender duos miliones de euro de scenografia. Naraus ca custos sunt sos, sos aspetos de diferentzia. Eh, bi nd'at a esser chentu cosas chi, chi no ischimus. Ascurta, ma in Sardigna unu giovanu chi mancari l'agradat a fagher cinema, l'agradat a fagher televisione, cheret... bolet intrare in custu mundu, namus, E b'at istrumentos, b'at un'ambiente chi lu podet acollire o eh, essire a foras est sempre menzus?
Beh, naraus ca cunforma a prima oe ddoi at meda prus movimentu, in custu momentu in Sardigna triballant a ziru de su mundu de s'audiovisivu circa chimighentas personas, chi non sunt pagas. eh, tra tècnicos, autores, registas e produtziones. Eh, invetzes eh, prima non fut di asi, chi depiast andai per forza, comente mimi chi seu andau deu, chi apu istudiau foras. Però comunque deu naru sempre ca un'esperienza in ziru peri su mundu fae bene. Mm, quindi naru a totus, cricai sc- scolas po istudiai cinema in Sardigna non nd'at, quindi o, o, o mezus. ddu est, po narrer, su Celcam no chi est un'iscola importante però un'iscola comente su Centro Sperimentale o s'iscola Holden o sa Civica di Milano e no ddu est o su Dams quindi naraus ca seguramente chie torrat de un'isperientzia foras at tentu una formatzione de unu certu livellu e, e si ddu est sa possibilidade de fintzas de fai unu pagu de pràtica foras andat bene, cioè ca si cunfrontat cun unu mundu unu pagu prus mannu. Poi custas cosas suntis importantes, però fintzas po triballai in Sardigna, quindi nois cricaus sempre zente chi tenit cualificas importantes e no, no est unu zogu a triballai in custu setore, a meno che no ddu fessas propriu po, po ispassiu ma a is saras no, no est su triballu. Su cinema e s'industria culturale acapiada a su cinema e s'audiovisivu no est eh, no profit, est profit, gratzias a Deus, deo m'auguru sempre chi totu sa cultura siat a livellu professionale profit, poita est zustu chi chie triballat in d'u setore ndi tentzat profittu e no ddu fetzat de iscansu, depet essi una cosa eh, chi zat a papae a tie, a sa famiglia tua, po chi siat fatta bene e chi siat de professionalizzazione. Quindi a chie sighit in custu settore, ti naru, studia, bae, fae, si depes andare foras, si cheres torrare torra, eh, mancai torrande, innoghe puru criccaus professionalidades artas e solu diasi si podet creschere comente setore.
Giustu, giustu, certu, certu. Ascurta, custu podcast su format est sempre chi a sa fine de sa puntada pedimus a su a s'ospite de nos cussizare carchi libru, a bortas carchi ospite s'intre chi faeddande lumenat carchi titulu, ma non depet essere unu libru per forza e a bortas podet essere finzas unu documentariu, podet essere finzas unu blog chi unu si depit si podet sighire, podet essi fintzas unu filmu etotu chi segundu tue podet, namus, agiudare unu pagu a cumprendi menzus totus custos contos chi nos as contadu. Ite nos cunsizzas de lèghere o de abadiare? De abadiare cunsizzu de abadiare po cumprendi fintzas comente triballaus e cantu rigore ddu at in cussu chi feus, duos filmus chi aus fatu nois s'annu passau chi sunt sos Island for Rent eh, de Elio Turno Arthemalle, un film eh, chi contat un tempus benidore de sa Sardigna, inue sa Sardigna diventat piattaforma de sas multinazionales e sos sardos vivint in ziru peri su mundu e guadanzant de s'afitu de sas terras po fai su chi su chi cherent sos istados e sas multinazionales. E s'atteru film sempre nostru est L'amore e la gloria, chi est unu film biogràficu subra de Grazia Deledda, cun d'una atrice meda brava, Marisa Serra de Durgali, chi est fantosa, su film est bellu, at a rapresentare, rapresentat Cinecittà e s'Italia a su Festival de su Cinema de Londra. E poi invece se comente, comente libru, naraus si cussizu sempre duos libros, unu sàgiu, ca deo so amante de sos sàgios, unu est eh, unu libru de Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni, edito da Einaudi, chi est eh, interessante meda pro cumprendere comente sa sociedade est cambiada a ziru de, de, de, de, de custas cosas, no? quindi de, de sas armas, de sas maradias, unu libru iscritu bo pagu de tempus prima de su Covid, ma sempre, sempre interessante. Po cantu, po cantu pertocat imbetzes su libru, si su cussizu 'e zau a sardos, deo naru sempre a totus de si lezere sas regotas, sa, sa, sa regota de poesias de Peppinu Mereu, chi po mea est unu puntu de riferimentu e unu faru culturale insostituibile po unu sardu. Fintzas comente pessone chi traballat in custu setore namus de su cinema e de sa televisione tue consideras custos duos libros si so cumprendende no namus sì. finzas a cumprèndere mezus su cinema Jared Diamond chi est connotu e famadu e gasi totu Pepinu Mereu
sì sì sì ma deo penso chi su cinema est poi dipendet de ite depes faere si depes istudiare cinema cinema po, po faere su sceneggiadore e issara depes lèzere The Story de Robert McKee chi est su manuale de sceneggiadura prus importante chi, chi s'agatat o la teoria dei tre atti de Syd Field eh, o Arthur Vogler il viaggio dell'eroe eh, nd'at diferentes, de libros tecnicos o no, po chia eh, cheret iscrier de, de cinema. Sempre de prus, fende s'imprendidore zai de medas annos, mi nd'accattu ca est un mundu chi sa cultura generale est sempre prus paga e quindi eh, est zustu chi chi si rapportat cun unu mundu cumplicau comente su nostru, cheret faere impresa, tenzat una cultura generale chi dd'acumpanzat in dònnia passu chi movet. Bene, bene meda. A pustis deo totu custos tìtulos los ponzo in sa descritzione de sa puntada, gai chie nos est ascurtende custos libros si los chircat e si nd'at piaghere si los leghet. Ti torro gràssias Tore eh, pro, pro custa arresonada e pro totu sos contos chi nos as contadu e a nde fàghere àteras. Gràtzias meda, gràtzias a Deus cherzat.
Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada, bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe. e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e chi at mentovadu s'òspite in sa puntada. E acatades puru sa e-mail mea, si mi bolides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fattu deo, Alessandro Columbu, cun s'agiudu de sos òspites e bia. Adiosu.